kodi nzotheka kudyesa mtundu wonse dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera amen chaulere cha ambuye athu yesu khristu chifundo cha mulungu atate komanso mphatso za mulungu mzimu woyera zikhale nanu tifuna kusinkhasinkha mawu a lamulungu la 17 pa chaka ndipo kumbukirani kuti chino ndi chaka b mawu athu oyamba achokera m'buku lachiwiri la mafumu mafumu chapter cha 4 ndime ya 42 mpakana ndime ya 44 ndipo mawu achiwiri akuchokera mkalata ya paulo woyera kwa aefeso aefeso 4 ndime ya 1 mpakana 6 ndipo uthenga wabwino ukuchokera mu uthenga wa yohane woyera yohane 6 ndime ya 1 mpakana 15 salimo yathu tizikayankha kuti mumafumbatula dzanja lanu ndipo mmatipatsa zofuna zathu mawu oyamba 2 mafumu 4 ndime ya 42 mpakana 44 nthawi imeneyo mdziko munali njala munthu wina anabwera kwa mneneri elisa atamtengerako buledi wopangidwa ndi zokolola zatsopano mitanda makumi awiri ya balere ndiponso ngala za tirigu zatsopano zonsezi adazitengera mthumba mwake tsono elisa adati agawireni aneneri chakudyachi kuti adye koma wantchito wake anamfunsa kuti kodi chakudya chimenechi ndingachigawe motani kwa anthu 100 onsewa elisayo adanenanso kuti Apatseni anthuwo, pakuti Chaku, Chauta akunena kuti, Anthuwo adzadya, ndipo chakudyacho sichidzas, ndipo chakudyacho chidzatsalako. Motero wantchitoyo anawagawira anthuwo chakudyacho, nadya, ndipo adasiyako monga momwe Chauta adanenera. Mau a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mau achiwiri. aefeso 4 1-6 abale ine womangidwa m'ndende chifukwa cha kutumikira ambuye ndikupemphani kuti popeza mulungu adakuyitanani muyende moyenerana ndi kuyitanidwako muzikhala odzichepetsa ofatsa ndiponso opirira nthawi zonse mulezerane mtima mwachikondi ndipo umodzi umene mzimu woyera amapereka muyesetse kuusunga mwa mtendere umene umakulumikizani pamodzi pali thupi limodzi ndiponso mzimu woyera mmodzi monganso pali chiyembekezo chimodzi chikhulupiriro chimodzi ubatizo umodzi Pali Mulungu mmodzi amene ali Atate a anthu onse. Iye ali pamwamba pa onse, amagwira ntchito kudzera mwa onse ndipo ali mwa onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Uthenga Wabwino, Yohane 6 ndime ya 1 mpakana 15. tsiku lina yesu adawoloka nyanja ya galileya dzina lake lina nyanja ya tiberiyasi khamu lalikulu la anthu linamtsatira chifukwa lidaona zozizwitsa zimene adachita pakuchiritsa anthu odwala yesu anakwera m'phiri nakakhala pansi ndi ophunzira ake chikondwerero chija cha ayuda chotchedwa pasaka chidayandikira pamene yesu anayang'ana anaona khamu lalikulu la anthu lilikudza kwa iye tsono iye anamfunsa filipo kuti kodi tingakagule kuti chakudya chodyetsa anthu onsewa adamfunsa zimenezi dala kuti amuyese filipoyo koma iye mwini adadziwiratu choti achite Filipoyo anayankha kuti, Ngakhale makwacha 20 sangakwanire konse kugula chakudya choti aliyense mwa anthuwa adyeko pang'ono. Wophunzira wake wina, dzina lake Andreya, m'bale wake wa Simoni Petro, adauza Yesu kuti, Pali mnyamata pano ali ndi buledi msanu wa balere ndi tinsomba tiwiri. koma zimenezi zingachitenji kwa anthu onsewa yesu adati awuzeni anthu akhale pansi pamenepo panali msipu wambiri tsono anthuwo adakhaladi pansi amuna analipo ngati zikwi zisanu yesu adatenga buledi uja ndipo ata- atayamika mulungu adagawira anthu amene adakhala pansiwo anateronso ndi tinsomba tija nawagawira monga momwe anthuwo ankafunira Anthu onsewo atakhuta, Yesu adauza ophunzira ake kuti, Tolani zotsalira, kuti kasatayike kanthu. Anatola zotsalira zonse za buledi msanu wa balere uja, nadzaza madengu khumi ndi awiri. Pamene anthu aja adaona chozizwitsa chimene Yesu adachitacho, anati, Zoonadi, ameneyu ndiye mneneri uja amene ankanena kuti adzabwera pansi panoyu yesu adadziwa kuti anthuwo adati amgwire ndi kumulonga ufumu n'chifukwa chake adawachokera nakweranso m'phiri payekha uthenga wa ambuye ulemu kwa inu ambuye yesu khristu abale anga okondeka funso limene tikudzifunsa pano ndi funso lofunika kwambiri kodi nzotheka kudyetsa mtundu wonse wa anthu ndikamakamba za zimenezi ndikukamba kuyambira ku banja kodi nzotheka kudyetsa mtundu wonse umene uli m'nyumba mwanumo ngati banja kodi nzotheka kudyetsa ana 7 kodi nzotheka kudyetsa ana 12 ndikatero ndikunyamuka ndithu kupita kaya ndikumphakati kodi nzotheka kudyesa mphakati wonse ndikatero ndikunyamuka ndikupita kumudzi kodi nzotheka kudyesa mudzi wanu wonse ndikatero ndikunyamuka kupita ku parish kodi nzotheka kudyesa parish yanu yonse ndikatero ndikunyamuka kupita ku dziko kodi nzotheka kudyesa dziko lonse Nkhani imeneyi ndafuna kuyambira kumapeto kwa Uthenga Wabwino pamene akunena kuti Ambuye Yesu ataonesa kuti Iyeyo ali ndi kuthekera kodyesa mtundu wonse, anthu anaona kuti uyu ndi amene ali oyenera kukhala mfumu ndipo amafuna kuti amumveke ufumu. Mukazangokwanisa kudyesa mtundu wa anthu, inuyo ufumu simuzavutikira kuti anthu akulongeni. simuzavutikira simuzapanga kampeni simuzapanga chani aa mukazangokwanisa kuwadyesa anthu kudyesa mtundu wonse wa anthu inuyo mtundu uja uli m'manja mwanu lero pamene ndikukamba za zimenezi ndikukhulupirira kuti mukukumbukira kuti tinayenera pano kumakhala tikudya katatu ndikukhulupirira kuti mukukumbukira kuti pano tinayenera kukhala tili ku kanani ndikukhulupirira kuti mukukumbukira kuti pano tinayenera kukhala tili dziko la mwana alirenji koma zonsezo zikukanika zikukanika chifukwa cha funso lathuli ndi lofunika kwambiri kodi ndi zotheka kudyesa mtundu wonse lero ndafuna kuti kuzera m'mawu amene tamva lero oyamba achiwiri amuthenga wabwino titolemo zinthu zimene tikusowa kuti tikwanise kuti ife tidyese mtundu wonse kuyambira ku banja kwanu kana ku chalichi kwanu kana ndi pa dziko pano choyambirira ndichonena kuti ngati tikufuna kuti tidyese mtundu wonse mamvesedwe athu a moyo uno mamvesedwe athu a dziko lino ndi ofunika nchifukwa chake tinachemerera atonse atanena kuti mmene talowa mbomamo tikufuna kuti choyambirira tipange za kusintha kaganizidwe chimene chija chinali chofunika kwambiri unfortunately ndiwo omwewo kaganizidweko kanali kasanasinthe ndiye sungasinthe chinthu chimene iweyo ulibe chanyuwani uli chakale chomwe chija usintha bwanji koma ndikukamba zimenezi chifukwa cha mawu achiwiri amene akunena kuti dziko ili kamvesedwe kake kakuyenera kukhala kunena kuti tonsefe ndife ana atate mmodzi Akuti kuli Mulungu mmodzi ndipo tonsefe tili pansi pa tate ameneyi mmodzi. Chimenecho nchofunikira. Ngati sumvetsa kuti kaya ndi wa mcp, kaya ndi wa dpp, kaya ndi wa utm, kaya ndi wa udf, kaya ndi wa aford, ngati sumvetsa kunena kuti tonsefe ndi amodzi, tonsefe ndi ana ake a Mulungu, ngati m'mutu mwakomo muli zigawo zigawo chonchi, sungadyetse mtundu wa anthu. ngati iweyo ukamakhala umakhala kunena kuti kwathu ndi uku chipani changa ndi ichi anthu anga ndi awa sungadyese mtundu wa anthu ukadyesa kagawo kakwanuko ukadyesa anthu akumtundu kwakoko ulephera kudyesa mtundu wonse wa anthu choyambirira ndi chimenecho nambala 2 kodi ungadyese bwanji mtundu wonse wa anthu akunena mawu aja kuti mawu oyamba aja akuti kunabwera Nthawi ya njala, munthu wina amene anam'bweretsera mneneri zokudya, mneneri Elisa, ena amati mneneri Eliseyo, mneneri Elisa. Ndipo mneneri Elisa uja m'malo moti adye zimene zija, azitengere zimene zija, akumuuza wantchito wake agawire aneneriwa. zokudyazo zinali zochepa agawire aneneriwa ngati munthu ukufuna kuti udyese mtundu ukuyenera kukhala ndi mtima oleza ukuyenera kukhala ndi mtima oziwa kuti anzangawanso ali ndi njala usakhale munthu omangoyang'ana mimba yako chimenecho ndiye cha nambala 2 chimene chili chofunika chimene tikuchitenga kuchokera m'mawu oyamba cha nambala 3 tikulowano ku uthenga wabwino akuti ambuye yesu ataona anthu aja anayang'ana anachiyang'ana chikhamu chija ngati munthu ukufuna kuti udyese mtundu wa anthu ukhale ndi maso omayang'ana ndi kuona kodi anthu umaona kodi ukamayang'ana umaona akunena kuti yesu khristu anayang'ana ndipo anaona chikhamu cha anthu chija zimathekatu munthu kumakhala ngati atokuonani nasakuonani nzotheka atsogoleri kumakhala ngati kunena kuti akuwaona anthu aja nasaona kukhala ndi maso otha kuyang'ana ndi kuona tingathe bwanji kudyesa mtundu wonse cha nambala 4 kuganizirana kuti njala ya ena ndi yomweyo imeneyonso iwe umamva yesu atayang'ana anthu aja njala imene anthu aja amamva iye anayimva m'mimba mwake njala imene anthu aja amamva iye anayimva chimene ndikufuna kutanthauza apa nchonena kuti tikhale anthu amene kuvutika kwa ena tikumakumva ife m'thupi mwathu tikumanyamula mavuto a anthu ena ngati munthu ulibe chimenecho chonena kuti utha kulowa mu nyengo za wina ndikumamva nawo kuwawa kumene uja akumva sungadyese mtundu wa anthu ngati munthu uli ndi maganizo onena kuti uyo amamva kupweteka mmene ine ndikumvera ine chimenecho nchimene chingathandize munthu kuti uthe kudyetsa mtundu wa anthu nambala 5 kudziwa kufunsa mafunso yesu ataona anthu aja anapita kukamfunsa ophunzira wake kodi tingapeze kuti chakudya choti tidyetse anthu onsewa ndiye ndafuna muone pamene payambira funsolo sanafunse nena kuti kodi anthuwa tiadyese kapena tisadyese aa limenelo walidumpha wangofikira ponena kuti kodi tikapeza kuti chakudya choti tiadyese anthuwa kumuuza ophunzira chonena kuti ufune usafune anthu awa akuyenera kudya funso limene tili nawo ife pano ndi lonena kuti kodi chokudyacho chichokera kuti nthawi zina timalimbana ndi mafunso amene satithandiza kuti tisove vuto limene tili nawo timakhala ndi mafunso amene angotithandiza kukhumudwa pa chimene tikufuna kuti ifeyo tichiyesere kapena tichipange Ambuye Yesu akupereka funso limene likuonesa kuti ichichi tikuyenera tichipange koma chikungosowa ife, kodi tikatenga kuti chakudyacho? Tikatenga kuti chakudyacho chonena kuti chakwane anthu onsewa? Mtundu umene sufunsa mafunso ndi mtundu umene suzadya. Atsogoleri amene satha kufunsa mafunso oyenerera, atsogoleri amenewo sangathe kudyesa mtundu. Cha nambala 6. kufunsa nzeru kufunsa nzeru ambuye yesu anapita ndi kukampeza filipo ndi kumfunsa kodi tingakagule kuti chakudya chowakwanira anthu amenewa ndiye akunena kuti yesu sikuti analibe yankho ayi sikuti samaziwa chochita ayi amaziwa chochita koma anamfunsabe filipo chifukwa chani pamene muli pagulu Zimayenera kuti zikhale zokukomera iwe kuwatenga ena kuti atenge nawo mbali ngakhale iwe ukuziwa ma ansala. Kuwapeza ena ndikuwabweresamo kuti nawo apereke maganizo awo, nawo atenge nawo mbali pa chinthu. Kuli atsogoleri amene chifukwa cha kuphunzira kwambiri, chifukwa cha nzeru zambiri, chifukwa cha experience yambiri amaona ngati kuti angonena choti angowauza anthu aja choyenera kupanga. Komatu ukamapanga zimene zija, kumadziwa kuti aliyense ali ndi mbali yake imene saona, ndipo umayenera kuti uwatenge anzako onse, aliyense azimva kunena kuti inenso ndine mbali imodzi ya yankho pamenepa. Atsogoleri amanena kuti nzeru za yekha anavika nsima m'madzi. Tikunena kuti ngati mukufuna kudyetsa dziko, simungalidyetse ndi nzeru zanu zokha. nchifukwa chake zimakhala zomvetsa chisoni kunena kuti wa ku opposition akunena mfundo yothandiza koma wa boma ayi safuna kuchimva safuna kuchitenga ataza kumutchukisa winayo ayi mulibe chidwi chonena kuti mudyese mtundu wa anthu aliyense amene akufuna kuti adyese mtundu wa anthu akuyenera kuziona kuti maganizo ena akuyenera kukatenga kwa anthu ena nambala 7 kuyankhana muchoona komanso mwachindunji ndipo nkhani iyi ili kwa anthu amene ali majuniyo anthu amene ali pansi pa atsogoleri anthu amene asiyiridwa kunena kuti aziyendesa zinthu kupereka mayankho olondola oona kwa atsogoleri ambuye Yesu kunena kuti tikatenga kuti filipo sakunyengerera ayi akuyankha ambuye apapa sizingatheke apa pamene zililimu ambuye ndi zovuta ndi zokanika kulitu anthu amene pongofuna kuwasangalatsa atsogoleri ha zitheka ha ziyenda ha zikakwana aa tikhale ndi mayankho owona M'dziko mwathu muno, kodi choona ndi choti chani? Tili ndi chokudya chokwanira? Kodi mu nkhokwe mwathu tasungamo chokudya chilimo? Koma muzaona kuti anthu akuzemba ndi ma ansala akangofunsidwa kuti kodi mu nkhokwemu chimanga chilimo? Kodi chilimo bwino? Lero umva iyayi chaola, mawa iyayi mulibemo, he kenako iyayi sitinaguliremo. Zambirimbiri mbwe. Kukanika kupereka ma ansala oona. pa chimene ife tiri nacho kapena chimene ife tiribe, kuthekera kumene tiri nako kapena kuthekera kumene ife tiribe. Namba 8, kodi ungadyese bwanji mtundu wa anthu? Ungadyese mtundu wa anthu ngati ukudziwa anthu amene uli nawo. kumaziwa kuti ndili ndi anthu ati ati kodi pali ine pa auje ali- m, pali ndani pali ndani pali ndani ndipo anthu amene ndili nawo ali ndi kuthekera kotani human resources akufunsa ambuye yesu kuti kodi tingatenge kuti chakudya ndipo akunena kuti wophunzira wake wina andreya akubwera ndikuzanena kuti pano pali mnyamata pano pano pali mnyamata pano ali ndi buredi nsanu ndi nsomba ziwiri andreya akuziwa pali ndani pali mnyamata pano anthufe tili ndi anthu amene ali ndi kuthekera koyendesa zinthu tili ndi anthu amene mulungu anapasa ukadaulo onena kuti atha kuyendesa zinthu muziko muno sikuti ayendesa zinthu pokhala president iwowo iyayi aa koma mutawasiyira ntchito ayipanga chisanzo ndichi magesi omwewa amene amavuta nthawi ina yake ena aagwira magesi aja kuyenda bwino tili ndi anthu mdziko lathu lino m'banja mwanumo muli ndi mwana muli ndi ana amene mutawasiyira bajeti ya banjalo atha kuyendesa ku mphakati kwanuko muli ndi anthu amene mutakhala kuti mwawafunsa kunena kuti kodi ichi ichi tipange bwanji ali ndi nzeru ku dayosezi kwanuko muli ndi anthu amene mutanena kuti dayosezi yathu ino sikuyenda bwino kuwafunsa anthu akuuzani kuti komatu tili ndi mnyamata mdayosezi muno kapena tili ndi wachikulire mdayosezi muno wakuti wakuti koma vuto anthu either saziwa kuti ali ndi ndani mdera lawolo m'malo awowo or amaziwa kuti tili ndi wakuti wakuti koma amansiya dala kumbali amansiya dala kumbali kunena kuti uja aa tamponyeni kuja ndi mtima umenewo simungadyese banja lanu simungadyese mphakati wanu simungadyese dayosizi simungadyese mpingo simungadyese dziko pali mnyamata pano kukhala munthu amene ukuziwa anthu amene uli nawo ndipono kanambala 9 ngati ukufuna kuti udyese mtundu wa anthu ukuyenera munthu ukhale ndi ndondomeko munthu amene ali wa oda munthu wa dongosolo Ambuye Yesu atamva paja kunena kuti okay tili ndi mnyamata pano ali ndi chani ali ndi nsomba akuwauza anthu aja kunena kuti chani auzeni anthuwa akhale pansi chombera ndi chimenecho anthuwa akhale pansi tizipanga zinthu zathu pali dongosolo pamuzi pano chipwirikiti simungadyese nacho dziko chipwirikiti simungadyese nacho dziko aa dongosolo ndilofunikira cha nambala 10 ngati mufuna kudyetsa mtundu wa anthu kumvera ndikofunika kumvera ndikofunika si ansembe okha si asistere okha si abrother okha amene amayenera kumvera kumvera ndi chinthu chofunika ngati mukufuna kuti mpange chinthu chachikulu moyo mwanu dongosolo limatheka ndi kumvera ndiye akunena kuti anthu aja atawauza kuti khalani pansi khalani pansi khalani pansi onse aja anakhala azibambotu azibambo azimayi onse aja anakhala ana onse kukhala pansi pa, pa, pa, pa nsipu paja zimenezo zinapangisa kuti zitheke zimene ambuye yesu amafuna kuti zichitike kukhala anthu omvera tikufuna kuti dera ili tizilimako chimanga dera ili tikufuna kuti likhale lomanga nyumba dera ili tikufuna kuti likhale lopanga chakuti chakuti ndikumamvera mmapiri muti tisakweremo ndikuyikamo mitengo ndikumangamo nyumba zathu tiyeni tiikemo mitengo ndikumamvera kumvera kumathandiza kuti mapulani anu ofuna kudyesa mtundu atheke namba 11 mukuyenera kukhala anthu achikhulupiriro panasoweka wina wake wachikhulupiriro wina wake odziwa kulumikizana ndi mulungu amene ali ambuye yesu amene ngakhale zinthu zija zinali zochepa ananena kuti izizi mulungu atha titalumikizana naye ndikuzichulukisa Pakati pathu timasowa anthu achikhulupiriro, anthu amene ali ndi laini yopita kwa Mulungu, chifukwa Mulungu chimapanga iye ndi kulumikiza ndi ife ndi kukweza kuthekera kwathu. M'banja mwanu ngati muli ndi mwana wachikhulupiriro, mayi achikhulupiriro, bambo achikhulupiriro, anthu amenewo ndi ofunika m'banja mwanumo, chifukwa ndi amene zochepa zanuzo azathe kukulumikizani ndi Mulungu ndipo zinthu zija ndi kumayenda. namba 12 kukhala ndi mtima wothokoza kukhala ndi mtima wothokoza pa zimene uli nazo chimenechi ndi chofunika abale anzanga ngati mukhala ndi mtima wothokoza monga anapangira ambuye yesu kuti anatenga buledi uja ndi nsomba zija ndipo atayang'ana kumwamba anathokoza mulungu sanapita kumene kuja kwa mulungu ndi mtima wowinya ha ambuye e kabuledi ti tibuledi tokhati ndi tinsomba tokhati ndi wanthu onse ndiye zikhala bwanji aa sanawinye ngati mose koma anapita ndi mtima wothokoza ndipo mulungu anazonjezera amalawi ngati sitikhala ndi mtima othokoza pa zochepa zimene tili nazozi sitizazidyesa tokha Ngongole zonse zimene timakapalamula kunjazi zimasonyeza kusowa kwa mtima othokoza pa zimene ifeyo tili nazo m'dera mwathu, mudziko mwathu, ndipo pa chifukwa chimenecho sitizazidyesa tokha chifukwa choona kuti tilibe mtima wothokoza pa zimene Mulungu watipasa m'manja mwathu. Number 13, gwiritsa ntchito zimene uli nazo. osaderera zimene uli nazo ndafuna kuyilumikiza ndi namba 12 ija osaderera zimene uli nazo kukhala ndi mtima ogwiritsa ntchito anthu amene muli nawo osati timu ya mpira nthawi zonse kumagezo zokatenga munthu kunja mzungu mupange ichi mukatenge wina wachikunja aa anthu amene muli nawo kuwakhulupirira, anthu amene muli nawo kuwaphunzitsa, anthu amene muli nawo kukhala nawo omwewo, ndipo zinthu zimene muli nazo osaziderera. Zimene zingakuthandizeni kuti mupange chinthu chokhalitsa ndipo muthe kuzidyetsa nokha. Akuti Ambuye anatenga bread. Yemwe uja amene anali ochepa uja. namba 14 kukhala ndi mtima wogawirana pa china chilichonse akuti anatenga buledi anathokoza mulungu amugawa anatenga nsomba anathokoza mulungu azigawa sanatenge china chake kukabisa ku kichini ngakhale tikakhala ndi maphwando pakati pathu upeza kuti akukichini aja atenga zina akabisa zina akasunga kuti zinayika mmalaya zinayika mudengu ndikuvinikira zinayika kuti kena kumumva kuti kuphwando kuja zinthu zinaperewera chifukwa anakabisa zina aa gawani mmene zikuyenera kugawiridwa kwabwera zoti zigawidwe za anthu osauka umu starter pack kaya ndi zichani kaya ndi za food for work zija wina akutenga kukayamba wabi- wak- wak- wakabisa kaye m'malo monena kuti angogawa mwachilungamo aa tikuyenera kukhala ndi mtima ogawa zonse ndipo mulungu amazichulukisa zimene tagawana zija ndipo akunena kuti pa nambala 15 tsopano tikhale ndi mtima ofuna kuti aliyense akhute tikhale ndi mtima umenewo ofuna kunena kuti aliyense akhute ndipo akunena kuti ambuye yesu aliyense anaonesa kuti aliyense wakhuta ndipo aliyense atakhuta ananena kuti katolereni zinyenyeswa ndipo pomaliza pa nambala 16 ndi chimenecho chonena kuti kuchosa mtima wowononga mtima womataya zinthu zimene mulungu wakupasani zaulere wakupasani nsima ya lero yasalira inu kutenga mkute uja ukataya simungapeze bwino ndi mtima ngati umenewo mtima wowononga zimene mulungu wakupasani wakupasani makobiri movutikira inu mukutenga makobiri aja kukapalamula milandu ya ziuko ndikumakalipira ku khoti kuja ati pofuna kuti makobiriwo ndi aboma kuwononga zimene muli nazo kutenga makobiri amene munayenera kugwiritsa ntchito ponena kuti mutukulire anthu ndikumakapangira za ziphuphu kumakapangira za chani kumalembera anyamata oti amenye anzawo kupanga chani kuwononga kokhakokhako mtima wowononga umene sungathandize kunena kuti mudyese mtundu wonse tikuyenera kuphunzira kusasakaza zimene tili nazo ndipo pomaliza abale ndafuna kuti mawu onsewa muone mu ukaristiya muone mu ukaristiya akunena kuti anatenga bread zomwe zija timapanga pa misa paja anatenga bread atakweza maso ake kumwamba kwa atate anathokoza mulungu namunyema ndi kuwagayira anthu aja ndipo aliyense anakhuta chimozimozi anatenga tinsomba tija mawu amene aja ndi mawu omwewo amene timanena ife pa nsembe ya ukaristiya misa itiphunzitse kukhala anthu ogawa anthu ozipereka anthu opereka nsembe ngati sitingapereke nsembe zokudya zimene ife tikuzipeza ngati sitingapereke nsembe kochepa kamene tili nako sitingathe kudyesa mtundu wonse elisa zokudya zimene anambweresera zimene zinali ngati za munthu mmodzi wazipereka nsembe kuti aneneri onse adye aneneri 100 ndipo zinatheka inu ndi ine tikhale ndi khumbo lofuna kuzadyesa mtundu wonse inu ndi ine tikhale ndi khumbo ndi kuziwa kuti tili ndi kuthekera kuti titha kudyesa mtundu wonse dziko lathuli mulungu analidalisa ife tisalitemberere